Tikufuna tikambepo nkhani yokhudzana ndi Brigadier General Charles Kalumo ndi zonena kutitu anamangidwa ndi polisi, nkhani zake zonena kuti adasokoneza ku immigration makamaka mu ulamuliro wa a Chakwera. Eya, kunali zambiri drama yake mmene zinakhalira nthawi imeneyo akugwira ntchito ngati mkulu oyang'anira immigration, ma passport kusokonekera, ma passport a fake kupulintidwa, tula pansi udindo kukana zambirimbiri nde anamangidwa akuti anapalamula milandu kumenekoko. Mundilole ndifotokoze bwinobwino chifukwa mkuluyi anafika ponena kuti ali kuselo ati basi kumanyanyala chakudya sindidya ine iyayi ee mademo basi sindidya zochitika zakezo. Guys tiyambe motere nkhani ikunena kuti apolisidi anamanga Brigadier General Charles Kalumo omwe ndi opuma ndithudi. Komano tikambe kuti ameneyo ndi ndani? Mkulu ameneyu ndi zonena kuti mu chaka cha 2022 kukafika 2024 anasankhidwa ndi a Lazarus Chakwera kuti akhale Director General wa Immigration, mkulu woyang'anira nthambi ija yoona zolowa ndi zotuluka za m'dziko lino, kopanga print ma passport ndi zina zoterozo. Atasankhidwa nthawi imeneyo kunalitu nde kuti tu fight tu, fo anthu ankanena kuti sitikulola kuti mkulu ameneyoyo akhale nde kuti no oyang'anira immigration ndi wamkulu kwambiri tikayang'ana zaka zake ndi zonena kuti anadutsa nde kuti no anafika nthawi yoti no amayenera akhale ku retire nthawi yopuma osayikapo achinyamata bwanji anthu amene ali ndi zoyen- zowayenereza koma nde kuti akusowa ntchito tayikani pamenepo uyuyu ndi munthu wonena kuti no akuyenera apumule ameneyiyi Iii that's not fair tawapatsankoni chance kwa achinyamata mpaka ena anakafikisana ku court nkhani zomwezi koma anakana mkulu amene kuti sakuchoka ndipo sanachokedi kwa zaka zimenezo ndithu kumakafika nde kuti mu 2024 now anthube ankafunsa kunena kuti ngakhale mukakamira abwana simulongosolasotu kumeneko kuli nkhani zokhuzana nde kuti ndi ma passport sizikuyenda bwino chikuchitika ndi chani kodi hmm? Tachokankoni kumeneko kubwere anthu amene mwina wake amene angatani angathe kuchita bwino nanga simulepheranso mudzikakamira mukuchita bwinotu ndiyeno kuchoka nthawi imeneyo akunena kuti tu anapeze kuti iyeyu anagwiritsa ntchito ofesi yake molakwika kaya anaphwanya malamulo kaya anapanga zitachi chani milandu yake yeniyeniyo asanayitchule fo paja kuti ayitchule imayenera ikatuluke pa court komano it is abuse of office office ija anayigwiritsa ntchito molakwika Mwayiona? Mwinanso n'chifukwa chake ankakakamira kuti no samafuna kuchokapo, nkhani zake mwina zinali zimenezo, ankafuna ndi ankadziwa zoti amagwiritsa ntchito, anali ndi mwayi omagwiritsa ntchito ofesi ija molakwika kapena. Ndiyeno, chaposachedwa pompatu anapezeka zoti ananyamuka kupita ku South Africa. Mudziwa kale ngati munthu wamkulu kuti akalandire mathandizo kumeneko, I think zina ndi zina zinapezeka kuti no zayamba kusolobana chani, you know it happens, old people they get sick, it's part of life chani, anapita ku South Africa kuti akalandire mathandizo kumene kuja. Kubwera Mmene amafika pa Kamuzu International Airport pa 15 March pamenepotu 2020 chani 2026. Mawiki apita omwewa. Anangofikatu pa airport paja. Mvekeni zibangili. Apolisi anali akumudikira pa airport pomwepo. Ah, abwera lero. Information yatipeza. Tiyeni basi inu ameneyo tikamutchingire pomwepo. Anangotsika ndege munthu uja ali akuvekedwa zibangili. Takumanga chani chani unagwilisa ntchito office yako molakwika aa zukhala bwanji kodi ine ndikuchoka kuchipatalatu munthune kodi simungandilole kuti ndipumeko iwe tiye ukapumila nde kuti ku cell ya ku lingadzi police station uu ukafika naye mu area 18 amwene ku lingadzi police station kumene kujatu nde basitu musungeni kumene kujako Wakhala mmene muja atali mu selotu basi iye ujatu kunyanyala ee sindidyaso chakudyacho ee olo mundipase chakudya sindidya hunger strike chani chani eeh nde ndi hunger strike yakeyo yampangaso strike kaya yamubandulaso mwiniwakeyotu pamenepopo kuzambandula poonena kuti kuzaona ndekuti situation yake nanga samachokaso kuchipatala ndekuti tikuona basitu wayamba BP kushuta pamenepaja. kudwalika amwene zinthu zosakhala bwino zija malingana ndi lawyer waketu kudwalika bp kushuta kuzabwera pamenepo numbness ndiye kuti kumalephera kuyankhula kumangokhala ngati chilengwalengwa china chake chifukwa cha matenda basi no kuluza ndiye kuti chani awareness kuti ah, munthuyutu sali bwino kuzapanga check ndiye kuti mtimanso akuona kuti ma issues okhuzana ndi mtima chifukwa chonena anamenya chani hunger strike imeneyo of course we know kuti no nso mwina kumalingaliranso zonena kuti eh ndamangidwa chani chani zindithera bwanji ndikatherenso kumaula chani zinthu ngati zimenezozo eh kumangoshuta BP mpakana tu nde kuti pakhoti tu analipeza kuti mpaka anthu kuchita kupempha maloya ake kupempha iyayi munthuyi chonde chonde achosedwa kumeneko apitisidwe chani kuchipatala Ndiye panopa tikunena pano ali kuchipatalatu ku Kamuzu Central Hospital, wakhala kumene kuja ndiye kuti ali pa bed ino tsopano kaya kwa nthawi ndithu kaya I think ikuthamangira kaya week yonse yanthunthu kaya ali pachati ali pa bed kumene kujaku kulandira mathandizo osiyanasiyana kumeneko ndithudi. Ayi ndetu kumeneko apolisi akumupanga guard chifukwa chonena kuti ali pa bedipo inde koma wamangidwa anakali ndiye kuti chani anakalibe omangidwa anakali pansi pa polisi. Khoti likudikira kunena kuti, iwe uchiretu iwe, kumenekoko akupasa mathandizo, ukapanga stabilize ubwere pa khoti pano uzayankhe mulandu. No mercy palibe kukusiyasiya. Iweyo uzayankhe mlandu. Ndetu basitu kumene kuja nkhani zake zikuyenda motere. Now, kubwera nde kuti ambali ake ma lawyer ake kunalitu kulemberatu. Iyayi. Eh tifuna muchose nkhani zakezi, ndi nkhani zakalekale inu, zaka ziwiri zitatu zapitazo zoona? Ayi tifuna nkhanizi muzithese. sizoyenera zikambidwe nkhani zoti zakhala zaka zi- kodi nkhani nde kuti zimaola milandu kodi imaola mesa milandu simaola iyayi amene wawa ndi zonena kuti ayankhe mulandu nde jijije jaji amene ali ku chani kati senior resident magistrate chani kawa ku Lilongwe akunena kuti ayiyayi ndi zonena kuti nkhani zonena kuti timpase belo sitingampase belo munthu milandu yake asanaimve Amene timudikirira azamve milandu yake kuno. Akazamva milandu yake azalembere belo. Ndeti belo angazayilandire nthawi imene. Koma apapa, ayi ndithudi, mkulu ameneyu anakasungidwa be ndi polisi. Ameneyu akhala akusungidwa mpakana apange stabilize azamve nkhani yake kuno. Zomalembera belo munthu asanapezeke zonena kuti wamva nkhani zake zimenezo ayi. Zimenezo ine sindikutani, sindikupanga nawo. Majaji ena angapange zimenezo koma ineyo, ine ndizonena kuti sina, sindikupanga nawotu nkhani zimenezozo ndithudi ndiye kuti apanga dismiss ma claim aja kapena mapempho a anthu amenewawa ochoka kumbali ya chani kumbali ya awawa a Brigadier General Charles Kalumo omwe ndopuma ndithudi tumangokambatu Brigadier General Brigadier General mkuluyutu ndizonena achokatu ku military tu anali ku mdf kuti kuteroko anali msilikali agwira ntchito kumeneko ngati msilikali kufika pomapeza zimalanki zimenezi zakuti brigadier general ndi zonena kuti ndiye kuti anali ndi mphamvu ndithu koma anasankhidwa nthawi imeneyo kupita ndiye kuti mu ulamuliro wa chakwera kupita ku immigration komwe kumakhala anakasokonezakonso zinthu so nde kuti abusing the office tsopano apa zikutani zikumutsatira tsopano e akuti iyayi nkhanizo ndi zakalekale tazisiyani iyayi Si- sitimapanga choncho yayi e tisamathese nkhani chifukwa chonena kuti ati ndi zakalekale nde bwezi tikumamva zonena kuti iyayi akuti akuti amangidwa milandu yawo adapanga mu 2013 ayiso si bwezi tikumamva zimenezo milandu simaola yayi iyi ikhale warning kwa magaye amene mugwira ntchito mboma different offices inu Pangani zolongosoka kumenekoko. Mukapanga zofoyira nkugwidwa, ma cases ake amakhala ngati amenewawa. No mercy mukathera ndithu ku police kaya mukudwala kaya mukutani mukathera ku police ma cases ake ngati ndi amenewa. And zodabwisa nkuluyutu kumakapangaso hunger strike zoona akuti ayi ine sindufuna kudya. Munthu wankulu uzikanyanyala chakudya ukuchokeraso ku medical treatment. mesa amalola kuti uzimwa mankhwala ukuyeneranso uzidya sitinganene kuti kumeneko anamulanga apolisi kunena kuti sitikupatsa chakudya zosatheka zimenezozo munthu ngati amene akapezeko zosakapatsa achibale ake kapena family yake ndekuti akamakamuona kumeneko kukamusiyira zakudya zabwino ndi dije ndi ana- anali ndi ndi dije ndi ndi office iri yayikulu akakhale ndi kuti pamene opanda ndalama anali ndi ndalama zoti amatha kugula zakudya zabwino koma nkupanga njala dala yekha kenako kuti wazibweretsera mavuto yekha Aaa pali anthu ena akenso akuluakulu koma zochitika zakenso kumapanga ngati ana eti. Eti kumapanga ngati ana. Zoona ukanyanyale zakudya iyayi. Ee sindidyanso chakudya chanucho. Nde umaona ngati pamene wowo ukupanga chani. Umazivutisa wekha kaya ndiye zotsatira zake ndi zimenezi. Ifeyo we can't sit down and then nkumakumvera chisoni munthu oti oti azibweretsera mavuto ngati amenewowo kumazibweretsera wekha. Ayi ndithudi mukumana nazo kaya ndi oti ndi ma heart ajeni mayani ma BP wo kaya ndi kaya ikuzishuta motani kaya numbness yonenedwayo issue nzoti mwazibweretsera nokha zina zinazo mwazibweretsera nokha thupi lingapange bwanji function osadya ijeni ah, akuti